bi arabadon ye janvier kalo tile mugan ni seegin san ba fila ani mugan wɔɔrɔ bamakɔ news tv jabaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛ na ka kɛɲɛ ni ŋunuŋunukanw eh, cayali ye an ka eh, jamana minisiri min bɛ yen nɔ n'a ɲɛsinnen bɛ sɔrɔbolo ani eh, nafasɔrɔ siraw kow bɛɛ lajɛlen ma n'o ye eh, minisiri de l'économie et des finances ye a ye eh, kuma dɔ nkalontigiya kuma min ni awa a bɔra ka cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a yira k'a fɔ AES jamanaw bɛ labɛn na walasa k'u ka wari bɔ an ka minisiri in kununko tarata n'o bɛnna eh, janvier kalo tile mugan ni wolonwula ma san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ a bɔra k'a yira k'a fɔ nin kuma in tɛ tiɲɛ ye baara foyi tɛ sen na walasa ka anw yɛrɛw ka wari bɔ n'o ye jamana saba in ye mali ni burkina faso ani niger nka u tɔgɔla waribon min sigira n'o ye banki ye n'u k'a ma ko banque d'investissement et de développement de l'AES u kɔni y'u ka lajɛ belebeleba fɔlɔ daminɛ kununko e, tarata n'o bɛnna janvier kalo tile mugan ni wolonwula ma san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ halisa an bɛ to ni mali kunnafoniyaw ye kɔlɔsili cakɛda min bɛ yen nɔ n'u ko a ma ko global e, Firepower ye a y'a yira k'a fɔ e, mali jamana bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la awa min bɛ tali kɛ finitigi minnu bɛ yen ni se bɛ u ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ko bɛ mali finitigiw bolo awa UEMOA jamanaw cɛla ko mali bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ de la a ko jɔyɔrɔ filanan o bɛ mali bolo farafinna tilebinyanfan jamanaw olu cɛla nizeriya ale kɔfɛ ko ka kɛɲɛ ni AES ka san fila sɔrɔ ye jɛkulu min bɛ yen nɔ ni awa a bɛ fɔ ko collectif pour une transition de 5 ans ou plus cɛmancɛ fanga a ka kɛ san duuru ye wali dɔ ka fara o kan o jɛkulu mɔgɔw bɛna barolasigi la barolasigi min ni a bɛna kɛ janvier kalo tile mugan ni seegin san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ n'o ye arabadon ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi araba a bɛ kɛ yɔrɔ min na o ye sogoninkɔ ye denmisɛnw tɔgɔ la yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko centre des jeunes a bɛ kɛ o kɔnɔna na. Kunun tarata don n'o bɛnna janvier kalo tile mugan ni wolonwula ma san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ an ka furancɛrɔ fanga wasabulon CNT maa ɲɛmaa ni o ye président du conseil national de transition l'honorable eh, Maliki Jawo ale ye Inde jamana ani Soudan jamana ka olu lasigidenw eh, bisimila an ka jamana kɔnɔna na kumaɲɔgɔnyaw tun bɛ don kadara min kɔnɔna na o de ye jɛɲɔgɔnya eh, sinsinni dɛmɛɲɔgɔnya ka ɲɛsin eh, gɛlɛyaw ma lakanako ta fan fɛ ani jɛɲɔgɔnya baaraw ye ni jamana wɛrɛ wasabulonw ye nin wagati in na an b'an kunda kɔkan kibaruyaw kan burkina fasokaw fɛ yen nɔ minisiri ɲɛma min bɛ yen nɔ n'o ye jean rimtalba emmanuel ouedraogo ye a ye eh, bolimafɛn kura kɛmɛ saba ani bi wolonfila ni duuru a y'o ta k'o di awa eh, cakɛda ma min eh, tɔgɔ ye ko sotraco sotraco o ye eh, bolifɛn eh, cakɛda ye min bɛ burkina eh, kaw fɛ yen nɔ nin baara in kun ye eh, fɛn min ye o de ye ka taanikasegin nɔgɔya adamadenw ma burkina faso faba kɔnɔna na Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ min ye Niger jamana ani Algerie jamana u y'a lase k'a fɔ ko u ka eh, bolodiɲɔgɔnma min ye Awa eh, tajiko nasiraw la Awa taji sanni feere Niger ani eh, Algerie cɛ Awa ko o baaraw kɔni ko o bɛna eh, sigi sen kan i n'a fɔ kunnafoni sɔrɔlenw olu y'a yira cogoya min na Nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw na aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la